Arba'una Hadith nke Maazị Imam An-Nawawi dere Al-Hadithu Thani Hadith nke abụọ an Umar radiyallahu anhu aidan a natakwara nke a site n'aka

na akwa o yi n'arụ dị ezigbote ọcha shadidu sawadi sha'ar ajị isi ya dị ezigbote oji nwoke onye ọbịa anyị a dapụtara ha la yura alayhi atharu safar o nwero onye fụrụ ihe ịrịba ama na onye a si njem ị ma na onye ọbụla gara njem ọ gara n'ọkpa gara ọtụtụ njem na ị ga-afụ na uzu ga-adị na arụ onye ahụ maọbụ na ọkpa ya onye a dapụtara ha onye ọbịa nya a o nwero ihe ịrịba ama ị ga-eji ị ga-afụ na arụ ya nke ị ga-eji wee sị na nwoke a gara ọtụtụ njem tupu o rute ebe a ọ bịara wala ya'rifuhu minna ahadun ọ sịkwa na o nwero onye mara nwoke a site na ime ha ncha nọ ọdọ ebe ahụ o nwero onye nne nwutara nwoke a sị na ya mara nwoke a hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nwoke a gagide ga-ati oge nwoke a rukwuru onye ozi nke Chineke ọ nọ ọdọ n'ebe onye ozi nke Chineke nọ fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi nwoke a gbagọọ ọkpa ya n'elu ọkpa onye ozi nke Chineke nyanwa bụ ọ gbagọ ọkpa ya nọ ọdọ nọkwasị onye ozi nke Chineke ebe onye ozi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nọ nwoke a ajụrọ ajụjụ sị ka onye bụ Muhammad ka otu o si ma na onye a bụ Muhammad ọ gagide gaa ruo n'ebe ebe Muhammad nọ ọdọ ọ gbagọ ọkpa nke ya nọ ọdọ n'ebe Muhammad nọ ọdọ sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffeihi ala fakhizeihi nwoke a chịrị aka ya wụkwasị n'enu apata ụkwụ ya ọ nọ ọdọ ọ gbagọrọ ọkpa ya chịrị aka ya wụkwasị enu apata ụkwụ ya wee na-ajụ ajụjụ wa qal nwoke a onye ọbịa anyị a wee sị ya muhammad o muhammad akhbirni anil islam gị kọọra ya akụkọ gị kọwara na ya ihe bụ al-islam nwoke a onye ọbịa anyị a na-ajụ muhammad onye ozi nke chineke ka ọ gwa ya kọwapụtara ya ka ihe bụ al-islam biko ndị be anyị unu gee ntị n'onu kịta anyị ga-agụpụta ihe onye ozi muhammad sallallahu alaihi wasallam zara onye ọbịa anyị a bịanụ na-ajụ ya ajụjụ banyere maka ihe bụ al-islam na anyị nụọ ya anyị ama n'ihe a bụ ihe bụ al-islam faqala muhammad sallallahu alaihi wasallam wee zaa nwoke a sallallahu alaihi wasallam ọ sị ya al-islam na ihe bụ al-islam bụ an tashhada an la ilaha illallah gịnwa ịgba akaebe na o nwere ọ dịghị chi ọzọ a ga-efe karịa chukwu okike abịama ụra kere enu kere ihe niine wa anna muhammadan rasulullah nakwa ịgba akaebe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bụ onye ozi nke Chineke ka ọ bụ nke a bụ ofu ịgba akaebe na ọ dịghị chi ọzọ a ga-efe karịa Chukwu Okike Abịama ụra kere enu na ana nakwa na Muhammad bụ onye ozi nke Chineke a nyanwa bụ ihe mbụ na nja ise ji Islam n'ime nke a na anyị chọrọ ka anyị kọwapụtakwa ya ọzọ otu Quran si wee kwuo okwu a o nwere ihe Quran kwuru banyere maka ịgba akaebe na Chineke dị ofu o nwero onye ntịta o nwero onye enyemaka nakwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bụ onye ozi ya o nwere ihe Quran gwara anyị banyere maka ihe a anyị ga-enweta ya n'ime amaokwu nke a na-akpọ Ali Imran maọbụ n'ime isiokwu nke a na-akpọ Ali Imran na amaokwu nke iri na asatọ ebe Chineke na-agwa anyị sị shahida Allahu